ekwe kụọ ama agbaa igbo ezukọọ nụ o ọ bụ gịnị mere ekwe ji kụọ n'obodo ọ bụ ihe ukwu mere n'ụbọchị ahịa ukwu ihe ukwu mere na be anyị bụ igbo obodo bụ sọ mma obi chineke n'onwe ya obodo a gọziri agọzi ya na igbo obodo nke m oo. igbo ndị ọma na-ege ntị ọ mụwa bụ maazị Onyekachukwu abịakwa m ọzọ unu ma na awọ ada agba ọsọ efifie na nkịtị ihe mere maazị Onyekachukwu ji wee gbapụtakwa taata bịakwa ịgwakwa unu okwu ọzọkwa o wee bụrụ maka ihe na-eme n'ala Igbo tigbuo zogbuo na ntọrị niile na-eme n'ala Igbo ya bụ ihe wee wute m m wee sị na m ga-abịa gwa ọha na eze na ya bụ ihe adụagokwenụ too much maka na ndị be anyị sị na nte kokarịa ọkwa na aka ọchịbọ ya na a sọkatakwa eze anya na e kpuru nkata gwa ya okwu a ka na-ekwu na Enugu steeti bụ the most peaceful state in the country o wee batakwuo n'Enugu steeti taata ene na-agbagburu ndị mmadụ ebe nke echi ene na-atọrọ ndị mmadụ ebe nke ene o wee tọrọ na-agbadata na-abachaziba n'ime obodo ebe osisi wee kazie njọ bụ to the extent na nke anyị nụrụ mere n'ebe sometime ago bụ na achị na-atọrọ mmadụ ma nakwara ransom yet afụghọ ya ahụ ruo taa for over two months ya wee bụrụ ihe mwute iwe ị na-ejekwa n'ụzọ Nsụka ofu ihe a na-eme mgbe ọbụla a na-atọ mmadụ gbada saịdị ojibo gị na Old Road ofu ihe a na-atọ ndị mmadụ ebe a mgbe ọbụla atọrọ mmadụ atọ mgbe ada ejezi ụzọ Nsụka ị bịa n'ebe Four Corners a na-akọkwa ofu aka a na-atọ ndị mmadụ m wee na-achọ ịgwa unu na ihe na-egbu ọtụrụ dịka ọtụrụ n'ukwu ọ kakwa mma na anyị gwara onwe anyị eziokwu then aka na-achị Enugu steeti na ndị ya na ya na-achị wee wetara unu okwu a wee na-asị na okenye ada anọkwa n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ a wee na-ayọ ka aka na-achị Enugu steeti na ndị ya na ya na-achị wee mee gịnị welite ụkwụ save the citizens of this state maka ihe m ji ekwuru ihe a bụ ndị be anyị niile ụfọdụ ndị na-eme na ọ gbasahọ na ọ gbasahọ ọ kwa e vuru ozu onye ọzọ ọ dịka e vu ukwu nkụ ụfọdụ n'obodo oyibo na-eme na ha nọ outside e vukwere nwunye gị ma o vuru mama gị ma o vuru papa gị ma ọ mụọ ụnọ gị ọkụ ma ọ bụ anything a ga-eme ịghọta na ọ ga-eru gị n'ahụ so biko nụ, onye ọbụla ga-ebini na ụmụ igbo binie binie binie ọkụ dara ibuba yi ya yi ma ncha ọ bụ na emeketekwa ma aka onye ọbụla weta nke o ji ka e dozie be anyị ma onye ukwu ma onye nta achụ ume ya eke ma ọ nọ n'ụzọ ma na ọ nọ n'ama na anyị ga-azọta na be anyị oo maka na a sị na nchi fọgodu ofu na ọ ga na-ebu akpụ ọ bụ na e meketekwa a na-asị na gịnị mere opu na ụkpa na-agbara be nna ya ọsọ is a high time we rise because that the worst thing ga-eme nwoke igbo bụ mgbe ị ga-anọ a bata be gị kee gị agbụ jide nwunye gị ma ọ bụ ụmụaka gị maa ha elu n'ihu gị ihe a bụ the worst thing ga-eme igbo nwoke igbo maka na nwoke igbo nwere ike ọsọ abụ n'ochi ka o ji ọ nọrọ n'iru ụlọ na ya na ndị agha na-anụ ya ndị be ya esi n'azụ ụlọ gbaa ọsọ ọ save ya na family ya mana e megoro ihe ya ga-emere ya ọ kwa ya ka m na-asị ka igbo kunie maka na ya bụ ihe eruo ka ọ ga-esi wee ruo n'ọgwụkọ ọha m n'ọnụ oo ndị be anyị ya bụ ihe erukwenu tigbuyoko tigbuyoko ya ka dịkwa gagharịkwa n'owu oye oo oke ya na ịka na-anọ n'ụlọ ewiwe mụọ n'ọgbụrị ọbịa aka na gịnị bụ ihe ndị igbo ji nke na-eburu chukwu na-eghe eke ewere oke ndị dịka mbụ ndị ebetevula okwere ndị dịka mgbe ndị emetebule ekwere mmadụ dịka aguiyi ironsi ndị na-eche na naijiria na-agara onwe ya a sịkwa ka m ekwere mmadụ dịka odumegwu ojukwu oo ndị igbo nwanne m oo. a sị na nchi fọkwa na anọ ga na-ebu akpụ Ama m ka ọ na-aha ọsọ nwoke. anyị ka na ya

otu okwe ka o si eruo anyị azọwa onwe anyị o onye ọ bụla ka pụtakwanụ ka anyị dozie be anyị o ọ ka ọ dị